ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na ụlọ akwụkwọ bụ aghụghọ dịka ha si asụ ya n'oyibo ha na-asị na school is a scam ọ pụtara gịnị ihe ọ pụtara bụ na ụlọ akwụkwọ bụ aghụghọ mana n'ihe omume nke a aga m eme ka unu mata ọtụtụ ihe nke na-egosi na ụlọ akwụkwọ abụghị aghụghọ nke mbụ ọ bụ na i nee anya ị ga-afụ na ihe ọ bụla a na-eme eme n'ụwa kwesịrị ka ọ nwee ntọala ntọala bụ gịnị ntọala bụ foundation ụlọ akwụkwọ bụ ntọala nke ị nwere ike ịtọrọ mmadụ ọbụla n'ụwa ọ bụ site na ntọala ka ị ga-esi wee ghọta ihe gbasara ka esi ede ede maọbụ ka esi agụ agụ maọbụ ka esi eme mgbakọ maọbụ ka esi eche echiche na-eme ihe dịgasị aṅaa abụọ ụlọ akwụkwọ na-eme ka mmadụ nweta amamihe dịgasị iche iche ihe dịka nka na ụzụ akụkọ ndị mere eme ndị mere mgbe ochie ee dịka ise ihe maọbụ imepụtagasị ihe dịgasị aṅaa nakwa asụsụ Nke atọ, ụlọ akwụkwọ na-eme ka mmadụ wee mara ka esi ka mmadụ na mmadụ ibe ya si emekọrịta e, dịka ikwuru ndị ọzọ okwu maọbụ ka esi anọ n'otu ka esi anọgasị n'otu dị iche iche maọbụ ka esi emerụ ndị ọzọ ebere ndị na-adịghị ka gị ụlọ akwụkwọ na-enye aka ka ndị mmadụ matagasịa ihe dị otu a nke anọ ọ bụrụ na i ji ụlọ akwụkwọ wee tọrọ onwe gị ntọala ọ ga-enyere gị aka mgbe ọbụla ị chọrọ ịga akwụkwọ dị elu maọbụ ị chọrọ ịmụta ihe mmụta ọbụla n'ebe ọbụla nke ọ dị n'ụwa gba gburugburu ị ga-enwe ike ịbanye je mee ihe ahụ ị chọrọ ime na-enweghị ihe mgbochi ọbụla ọzọkwa ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ka a na-amụta ka esi ahazi oge nke ndị oyibo na-akpọ time management n'ihi na ọ bụrụ na ị bịa n'ụlọ akwụkwọ enwegasị oge dị iche iche eji emegasị ihe dị iche iche ọzọkwa nke isii ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ka ị ga-amata ndị bụchasị ndị bụgasị ọkammụta na ihe mmụta dịgasị iche iche nke dị n'ụwa ihe dị ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ihe mmụta pụrụ iche na otu ihe maọbụ ihe ọzọ ihe ị mụtara n'ụlọ akwụkwọ ga-eme ka ị mara ebe ị ga-eje wee nweta ezigbo ọsịsa wee nye ihe ahụ nke ị chọrọ ime nke asaa ụlọ akwụkwọ ga-eme ka ka ohere ị nwere wee baa ụba banyere ka esi akpata ego maka na ị ga-enwe ohere ime ihe ọ bụla nke ị chọrọ ime ị ga-enwe ohere itinye aka na n'ọtụtụ ihe nke onye na-ejeghị akwụkwọ enweghị ike itinye aka Nke asatọ, ụlọ akwụkwọ ga-eme ka ị mara ihe ruuru gị n'ụwa ihe ndị oyibo na-akpọ rights. Nke iteghete, ụlọ akwụkwọ ga-eme ka ka i dozie akọnuche gị bụ ebe i si echepụta echiche nke ndị oyibo na-akpọ critical thinking. Ọ ga-eme ka i dozie akọnuche gị ka ị wee na-eche echiche ka ị wee na-eche echiche dị ka onye ṅụjuru mmiri ara afọ n'ụwa. nke iri ịgụ akwụkwọ ga-eme ka ị nwee ohere inweta ọrụ dị iche iche nke ị nwere ike iji na-enyere onwe gị aka ma nyekwara ezinụlọ gị aka ya bụ na ịgụ akwụkwọ amaka onweghị ihe ọbụla bụ ihe ọghọm na mmadụ jere ụlọ akwụkwọ ka ọ mụta ihe ya bụ mgbe ọbụla ị na-anụ ka ndị mmadụ na-ekwu sị na ụlọ akwụkwọ bụ aghụghọ ị ga-enyere aka wee gwa ha sị na ụlọ akwụkwọ abụghị aghụghọ n'ihi na uru dị ya karịrị ọghọm ma ọ bụ na o nwee ihe dị ka ọghọm dị na ya ngwa nene anya ka ị fụ ka nwatakịrị a si wee were akwụkwọ ọ na-agụ n'ihi na ọ nụla a sị na ụlọ akwụkwọ bụ aghụghọ o wee were akwụkwọ a ọ na-agụ wee tụfuo ya n'ihi na ike akwụkwọ a agwụla ya maka ihe ndị mmadụ na-ekwu ngwanụ ị nụgonụ ya ọ dịzịrị gị n'ụbọchị tata inyere aka gwa ndị mmadụ na ụlọ akwụkwọ abụghị aghụghọ